nke onye chiri na-ezere ọdịnala nke taa bụ nke na-adụkwa ike nwere ike ijide famili gị kpochapụ nke bụ ịgba ama ịgba ama na-eme mmadụ anwụọ ọnwụ ike maka na ọ bụrụ na ị bụ onye ọ ga-abụ a sị gị ee gị jụtagworo onye a ihe infọmat ndị a na-arụ infọmat ha na-anwụ ọnwụ ike ị nee anya o nwehe onye na-arụ infọmat na ndị a na-agba ama na-anọ ogologo ndụ ha na-anwụ ọnwụ ike maka na infọmeshọn ma i wetara nye ị marọ ihe onye ahụ ji infọmeshọn ahụ wee mee and ị nee anya ndị na-arụ infọmat ndị na-agba ama na-aka anwụ na-anwụ ọịsọ na-ebudi onye ha na-enye dị infọmeshọn ụzọ anwụ mana onye ọbụla na-eme maka ihe ọ ga-erite ị marọ na ezinụlọ gị ka ị na-ebutere abụmọnụ agbụrụ gị ka ị na-ebutere abụmọnụ jee chekie o nwehe onye na-agba ama ndị a na-arụ infọmat na-anọ ogologo ndụ o nwerọ ha na-aka anwụ ọịsọ maka na a na-ekpewe ikpe ozugbo na mmụọ wepụ ndụ ha maka na ọ bụrọ ihe e ziri n'ụwa ka ọ bịara ịlụ ife ọbụla ị na-eme kpachapụ anya gị tụsasịa nkụzi m a ka ị wee nyere ndị mmadụ aka ma gịnwa na-anụ olu m gịnwa na-ene m anya na a na-ezi gị na-eweta infọmeshọn na-enye a sị gị ee eh, na a chọ ka ị jụpụtakwa onye a ihe ka ị mara ihe ọ ga-ekwu maka ihe a i jee jụọ onye ziri gị ị sị ya nekwa ihe o kwuru ị marọ ihe o ji infọmeshọn ahụ i nyere ya wee mee onwe ha n'ihe ọbụla e mere onye a ma ọ ihe ọbụla dị ọjọọ e ji infọmeshọn ahụ even na bidogo na ihe a gwa gị ji eme ime ya wee bi- wee gaba n'ihe ha nwa ji infọmeshọn ahụ wee mee ama ahụ ị gbara wee mee ịnọkwa ọkwa ọnwụ gị iwo na ndụ gị lee ife a na-echezi mgbe ịla ị ga-arapụ ụwa a na-ekpe gị ikpe na mmụọ ọ chi gị ga-ewere gị na nye ndụ gị efuo maka ndị mmadụ aghọtarọ ndị na-aka anwụ ọsọ bụ ndị na-agba àmà ada anọ ogologo ndụ maka mmadụ ama ị na-agba ọ na ọ dụ ka ndị some of ndị friends m na ọtụtụ ndị mmadụ otu a ka ị ga-afụ ha na-ada otu otu ife ha nọ bụ ka a ga-esi wee set onye ahụ ka e yuzuo ka e wee nweta information ka a ga-esi wee nweta onye a kedu ebe ọ nọ kee ife ọ na-eme a na-ezi gị na-eme a na-akwụ gị ụgwọ ị na-anara ego like one guy obinna onye Ihiala na-achatị na Facebook mgbe nwa a na-anata ya information a na-akwụ ya ụgwọ ha buru ibu ha ka nkụ ị nọkata i jiri aka gị were ndụ gị si na ị chọrọ na onwezi iji ndụ gị eme otu a ka ọ dị n'ụwa niile o nwe ndị nọ ebe ekirisi m na-emekwu na ka ị marụ na easiest way ndị mmadụ ji anwụ na bụ ndị na-agba ama because ka a bịa jụọ gị ihe ka ị maka onye a ka ị maka onye a ihe ị malụ jụgoro onye a ka nna kedu ihe na-ajụ maka onye a kee ihe chọrọ iji eme ọ ka nsogbu na attachment lead to suffering ama ị gbarụ information ị give out bụ ife merụ dobe gị ọnọdụ ị nọ a gwa gị meedụ otu a i jee mee ị nara ego ma ọ bụ e goo gị mmanya ị mazị ife ndị a ji ihe ahụ eme kpachapụkwa anya gị ka ị ghara iwe echi niile ọ bụ na ọgụ ji aka gị ụfọdụ ji aka na-egbu onwe ha o nwere ike pụta sị ya mmadụ onye gburu ya ị ma na ọ ihe o metere na-egbu ya nkụzi m taa ka ị mara na mmadụ ịgba ama onye ọbụla na-arụ informant ọ bụrụ na ị na-ege okwu m ị nọ ebe a makwa na ihe ọbụla ị na-eme bụ ndụ gị na risk ị na-eteki na ndụ gị because mgbe ị megide metụ ndị agbụrụ ha na mmụọ na rank ha gbagotere ndụ gị agaghị anọtekwa aka and o nwerọ onye ọbụla na-arụ informant na-anọte aka because i jigwo aka gị lee onwe gị lee ndụ gị maka ọ bụrọ ihe ị pụta n'ụwa ịbịa mee o nwerọ onye pụta sị ya bịa gbawa ama ị mara na onye ahụ na-ajụ gị na-ajụta gị ihe ahụ ị mara ihe ọ chọrọ iji ihe ahụ wee mee ma ị makwa ihe ọ chọrọ ime nna na ị marọ maka ihe ọbụla ndị a mete ga-adụ gị n'isi ọ bụrụ na o nwee ọbara ha kwapụ ị ga-eso ọ dụ gị n'isi uche gị dị ya na onye ọbụla na-agba ama na-anwụ ọnwụ ike onye ọbụla na-awụ ezi egwu ji eme ihe dị otu a ka ị wetara ya mama jụọ gị nna nyewere anyị information maka onye a ịgbarụ na-enye ezi ahịa na onye a ya ijọ gị na o nwere ike gonye gị mmanya maọbụ ọ chọọrọ gị ego ọ bụrụ ihe ị na-arụ echi niile o nwezie ka o nwee ka i si wee nwụ ndị mmadụ asị na mmadụ gburu mana ọ gị ji aka wee gbuo onwe gị uche unu dụkwa ya na ihe dị n'ụwa agwa m na iwu na-achị ụwa and ọ na-arụsi ọrụ ike ma ụmụ ọnwụ ike niile ị na-afụ bụ ụmụ ife a na-akọọsị ya ị mara ama ị gbara ị mara ihe i kwuru ya ka m ji agwa gị mbọ ghọta onwe gị so that ihe ọbụla ị na-eme uche gị adụ ya tụsasịa nkụzi m a i wee nyere ndị ọzọ aka maka na ọ bụrụ na ị na-agba ama makwa na ndụ gị enwekwa n'oge na ndụ gị ndụ gị na ị ga-anọzikwa ndụ ndụ gị ị ma-anọkwa ogologo ndụ onye ọbụla na-agba ama ama-anọkwa ogologo ndụ ọ na-anwụkwa ọnwụ ike ọ ihe m chọ ka ị mụta taa gba mbọ na-etinye nkụzi m n'ọrụ na-ege okwu m na ọ maka ọdịna mma gị daalụ